emission a y'a fɔ ye k'u ka aimer tɛgɛkɔni fila bɛ yɔrɔ min na tɛgɛkɔni min wulilen don n'i ye emission lamɛn k'a ban i bɛ to k'i tɛgɛ digi o kan c'est à dire k'a aimer quoi a bɛ force de don siti la n'a ma to k'a aimer juguw fana bɛ emission na olu b'a de aimer de donc n'o kɛra o bɛ force o bɛ o bɛ o bɛ o bɛ force bɔ eh, siti la donc aw dun information ka d'aw ye ni information ka d'i ye n'i b'a fɛ information in ka mɛn sen na i bɛ to ka n'i ye emission lamɛn i bɛ to k'a aimer de pour que force ka don siti la parce que youtube bɛ baara kɛ ni sariyaw de ye ni force tɛ ka don a mɛnna n'a mɛnna dɔrɔn i b'a ye siti bɛ bala ka tigɛ donc o t'an si arranger o t'aw arranger o t'anw fana arranger donc an tɛ k'a fɔ wariko kama youtube tɛ dɔrɔmɛ d'an ma yan vraiment an ka sababu bɛ se ka n'a fɛ parce que mɔgɔ b'an ka nimɔrɔ sɔrɔ a kɔnɔna na c'est vrai mais k'a fɔ k'u bɛ ka wari d'anw yɛrɛ ma o fɛ dɔrɔmɛ tɛ ka d'an ma fɔlɔ kɔni tiɲɛ yɛrɛ la donc il faut que mɔgɔw k'o faamuya donc a b'a aimer pour que fanga bɛ se ka don siti la cogoya min na walasa siti bɛ se ka mɛn yen pour que aw yɛrɛ ka se ka kuraw mana bɔ don min na a ka se k'a sɔrɔ kuma bɛɛ o de la an b'a fɔ n ko donc a ka aimer ka partager pour que a jama ka caya a ko in ka mɛn sen na pour que aw bɛ se ka donc nafa sɔrɔ a la cogoya min na n'ala ka jɛn inchallah donc le jeune i ni kayew bɛ ɲɔgɔn na bi bisimila kosɛbɛ hakili la bi ye samedi ye tubabukalo tile tan ni wolonwula 2021 donc sans plus tarder le secret o de musolaka dɔ bɛ yan a ka kuma cayalen don a ko ko tiɲɛ na ale cɛ ka position préférée o de ye ni n'a n'u bɛna don dilanw na a b'ale biri de o de ye cɛ ka position préférée nka tiɲɛ yɛrɛ la o position in man d'ale ye a ko ka ca a y'a explication di mais a ko tiɲɛ na a man d'ale ye ale bɛ fɛ k'a dabila yalima n'u- ni muso in n'a ye position in dabila ni cɛ bɛna bɛn nin kan wa i bɛ se ka moral jumɛn di muso in fana ma
baasi t'a la ala k'an bɛn donc sababaw ma o kɔrɔ ye k'a fɔ ko cɛ ka position préférée o ye birili de ye dɛ bon o kelen tɛ muso ka choix ye wa muso b'a fɛ ka donc o dabila fɛnɛ o tɛ baasi t'a la ala k'an bɛn donc sababaw ma n y'a fɔ ni degun fɛn o fɛn nana donc couple kɔnɔna na a b'a essayer k'a régler c'est à dire ka essayer k'a solutionner o kɔrɔ ye ka essayer k'a dilan cogo ɲini donc a la o ka fisa ni dabilali ye musolakaw filɛ nin ye fɛn dɔ bɛ yen a t'o faamuya birili k'a fɔ ko cɛ ma i k'i biri yafa bɔrɛ caman ka bila ye cɛ ka to k'a fɔ i biri o de ka di cɛ ye e dun b'a dɔn o de y'a ka plaisir yɛrɛ ye donc kɛli la yafa bɔrɛ kelen ka bila ye o tɛ wa furu yɛrɛ sigilen bɛ rapport de kan donc furu sigilen bɛ rapport kan rapport dun sigilen bɛ diya de kan donc o diya ni cɛ ye a ka préféré kɛ kelen ye a kɔnɔna na hmm. o de kan ka labato kosɛbɛ oh. a bɛ n'a fɔ ni muso fana y'a ka préféré kɛra kelen ye hmm. o de kan ka labato kosɛbɛ parce que kun in yɛrɛ ye o de ye hmm. i y'a faamuya oh. donc ni kun in y'o ye donc n'i ko k'i bɛ mun y'a ta dulon a yɔrɔ mun na n'i ko i b'o minɛ o na a bɛ n'a fɔ i ye a kun in minɛ a tigi la quoi donc problème bɛ se ka na a kɔnɔna na waati bɛɛ lajɛlen uh-huh. donc sisan an b'a fɔ muso de ɲɛna ko a ti dabila cɛ tɛ kɛlɛ a tɛ kɛ ni ɲɛkumu ye nka a bɛ fɔ muso ye k'a fɔ biri cogoyaw tɛ kelen ye birili cogoya bɛ taa fɔ biri cogo duuru ɲɔgɔnna na cogoya mun b'a to parce que a y'a fɔ yan ko kɛridimi de b'ale la o b'a kɔnɔ ko kɛridimi de b'ale la donc ni cɛ tora ka ale labiri après k'ale ka kɛridimi b'a fɔ k'a bɛ wuli c'est à dire a kɛri bɛ to k'a dimi fɛnɛ quoi donc sisan cogoya mun b'a to cɛ tɛ ale gosi tapi kan directement parce que ni muso labiri biricogo duuru de bɛ yen ah. ne bɛ mun dɔn a na ah. dɔ bɛ yen ah. i bɛ se ka tapi sɔrɔ joona mhm. donc tapi dun n'i y'a gosi k'a sɔrɔ muso don mun ni tapi ta a ci kosɛbɛ donc a sɔn bɛ sonne fɛn o fɛn ni hali ni biɲɛ turula i la sisan a bɛ taa bɔ i sɔn de la donc k'a sɔrɔ sɔn dimi tun bɛ e la mhm. a bɛ kɛ cogo di sisan dɔ bɛ fara a kan de voilà donc o biricogo fɛn o fɛn bɛ yen k'a fɔ ko cɛ bɛ fɛrɛ i ka tapi ma n'a bɛ se ka tapi gosi directement n'o bɛ se ka i sɔn in dimi o la i b'o éviter c'est à dire i bɛ na cogoya wɛrɛ kɛ mun tɛ o biricogo ye n y'a fɔ biricogo duuru de bɛ yen dɔ bɛ yen n'i y'o kɛ i bɛ ka tapi bɛ surunya cɛ la n'a pénétréra c'est à dire n'a ye dɔɔnin kɛ dɔrɔn a bɛ s'i ka tapi ma mais dɔ bɛ yen n'i y'o kɛ i ka fond bɛ k'i kɔnɔna na tapi bɛ janya donc cɛ la donc a tɛ se k'i sɔrɔ cogoya si de la k'a fɔ f'a bɛ taa se digina ma. dɔ bɛ yen n'i y'o fana kɛ e ka bobara in fana bɛ ale fana kunbɛn dɔɔni a ka woro kɔrɔla in na dɔ bɛ bɔ cɛ ka sexe dɔ bɛ bɔ janya na ani e cɛ donc a kun kan ka fɛrɛ i ma ka se yɔrɔ min na a tɛ fɛrɛ i ma ten kosɛbɛ donc o biricogow de bɛ yen minnu ka ca a b'olu dɔw de kalan k'o dɔn cogoya mun b'a to cɛ bɛ se k'a ka frottage kɛ k'a sɔrɔ cɛ t'a sɔrɔ kojugu au fond pour que sɔndimi kana to ka a sɔrɔ o ye fɔlɔ ye yann'a ka fura sɔrɔ a la i y'a faamuya bon n'a y'a sɔrɔ bana de don parce que infection nasira dɔ bɛ yen o fɛnɛ b'a kɛ n'i y'a tigi gun sisan n'i sera ka tapi ma a bɛ kɛ n'a fɔ kuran donna a kɔnɔ i b'a fɔ k'u ye fɛn dɔ kɛ k'a sɔgɔ donc o infection in mm. a b'o fɛnɛ furakɛ ka bɔ a la mm. donc yanni o fura in kɛli cɛ a bɛ biri cogow de kalan cogoya mun b'a to mm. cɛ bɛ se ka frottage kɛ n'a ye k'a sɔrɔ donc a ma digi a la walasa cɛ ka plaisir bɛ se ka to donc a bolo cogoya mun na o de y'a ma wajibi ye n'a m'o kɛ mm. f'a ko k'a bɛ birili in yɛrɛ bɔ a la pewu mm. a bɛ n'a fɔ a bɛna a ka furu bila donc danger la voilà o kɔrɔ ye di mm. cɛlaka tɛ kuma maliyɛn cɛ walima farafin cɛ an tɛ kuma mais i b'a sɔrɔ an bɛ se ka hakilila jugu ta i kama donc k'a sɔrɔ a ma kuma i n'a fɔ misali la sisan e e ka eh, rapport base ye hmm. birili de ye parce que e b'i ka sentiment sɔrɔ o la bon o sɔrɔ muso y'o minɛ ka bɔ e bolo ka sababu kɛ kunni dɔ ye ten dɔrɔn bon e dun bɛ muso fɛ o yɔrɔ in yɛrɛ fana de kama donc sisan a bɛ n'a fɔ i ka i ka base ye mun ye a y'o minɛ i la sisan donc baro la n'i bɛ baro la i terikɛ mun ni n'o bɛ kuma ka ɲɛ n bɛ ka muso de ladɔnniya o a terikɛ e cɛ cɛ terikɛ mun n'a n'o bɛ kuma ka ɲɛ ni baro diyara cɛ bɛ se k'a fɔ ah cɛ i b'a dɔn madamu ka ko cayalen don sisan trop vraiment a terikɛ b'a fɔ a ye ko mun na ah cɛ i b'a dɔn vraiment n tɛ ka n sago sɔrɔ a la bilen quoi e mais i tɛ k'i sago sɔrɔ cogo di foyi t'a la a ka kɛnɛ foyi t'a la non i b'a dɔn nin waati yɛrɛ la vraiment n tɛ ka n sago sɔrɔ a la vraiment donc n tɛ ka n sago sɔrɔ bon o b'a sɔrɔ e bɛ finiw ko a normal la i bɛ ka tobili kɛ a normal la i bɛ ka fɛn bɛɛ kɛ a normal la fɛn o fɛn k'a ka kan ka kɛ cɛ nɛgɛ kura a finiw n'a fɛnw o y'a bɛɛ dilan ka ban daraw bɛ wusu fɛn bɛɛ bɛ kɛ mais fu cɛ b'a bɛɛ jate fu de ye parce que mun na a bɛɛ dulonlen bɛ kun mun na o de minɛnen don cɛ la donc n'o minɛna cɛ la cɛ ka kuma de bɛ caya n tɛ ka n sago sɔrɔ fɛn fitinin de don mun bɛ bɔ cɛ da mais a tɔɔrɔ bɛ se ka kɛ tɔɔrɔba ye fo furu bɛ se ka taa a gɔngɔn fɛ o kɔrɔ ye di ni cɛ y'a confirmer k'a fɔ ale sago in kɔni tɛ ka sɔrɔ bilen o bɛ se ka muso wɛrɛ furuli jigin cɛ kɔnɔ musow dun tana ye sinamuso ko ye donc o ye mun n'a sɔrɔ o bɛ siran ala ɲɛ ye ni cɛ dun sago ni o minɛna ka bɔ a kɔnɔ dilan na i y'o minɛ a na k'o minɛ ka bɔ dilan kɔnɔ fɛn den kelennin fitinin de don dɛ mais o y'ale sago de ye o de bɛ lajɛ mun b'a bonya cɛ y'a ka sagoya mun dulon a la o de b'a bonya donc n'i y'o minɛ ka bɔ cɛ bolo o bɛ se ka cɛ kɛ sunkurutigɛra ye mun tɛ siran ala ɲɛ donc o kɔrɔ ye k'a fɔ a ye sunkurutigɛ daminɛ ka ban walima o bɛna jigin a kɔnɔ donc n'i y'a minɛ ka bɔ cɛ bolo i ye cɛ bila irisigi kan parce que munna communication de bɛ yen sisan wasapu ni fɛnw bɔlen don musow fana bɛ cɛ ɲini na ala ye garijɛgɛ diya a ye dɔ sɔrɔ donc dɔ fana bɛ cɛ ɲini na cɛ ni dɔ bɛ baro la o fana taara ka base k'o de ye Eh, mm. voilà parce que cɛ mm. ale bɛ to ka parce que ale ye muso furu ka ban mais yɔrɔ min kɛra degun ye sisan muso ko k'ale tɛ sɔn birili ma walima k'o bɛ ka k'o tɛ ɲɛ quoi Donc o ye cɛ ka base ye bon cɛ bɛ a tɛna naloma wɛrɛ ta n'a bɛna muso wɛrɛ furu a b'o questionniw fili fili o tigi senkɔrɔ baro mana diya ma chérie ne ko e ka position ninnu bɛ cogo di rapport ko de don parce que a ma furu fɔlɔ vraiment a kɔni a kɔni bɛ na ka ci ma mais sisan muso ninnu ni ka fɛgɛn u b'a fɔ u tɛ se nin na u tɛ se nin na donc rapport ko ninnu na bɛɛ n'a ka plaisir don an tɛ ɲɔgɔn faamuya a ko la fɔlɔ fɛn jumɛn man di e ye rapport la ne kɔni tiɲɛ na birili de ka di ne ye ka to ka muso labiri o de ka di ne ye bon muso o fana o bɛ furuko jira de fait que cɛko ka d'a ye ka ban o fana bɛ cɛ tɔ lasu de aa o kɔni o ye ne ka plaisir yɛrɛ yɛrɛ nin bɛ s'o la dɛ n'i y'i minɛ o la i bɛ kule o donc ɛ o tɛ k'o tigi kanuya ka t'i ma ye sa donc e dun muso y'o yɔrɔ in yɛrɛ minɛ ka bɔ e bolo pewu cɛ yɛrɛ an ka cɛn fɔ ni furu ka di i ye k'a sɔrɔ se b'i ye i hakili b'i ta o fan in fɛ dɛ bon ni furu ka di i ye k'a sɔrɔ se t'i ye donc i bɛ sabali mais n'a sɔrɔ furu man di ye se b'i ye mais i yɛrɛ i yɛrɛ sunkurutigɛ fana ka di ye quoi c'est à dire i ka diinɛw jɛyalenba tɛ kosɛbɛ donc i bɛ i bɛ kanuya ka taa tigi fan fɛ i bɛ taa kɛ sunkurutigɛla de ye donc ko in sunkurutigɛ k'i to furu kɔnɔna na o tɛ hɛrɛ ye ka taa muso wɛrɛ furu ka na fara muso kan musow fana fɛ o tɛ hɛrɛ ye hɛrɛ don dɛ mais musow fana fɛ o tɛ hɛrɛ ye mais fɛnnin fitinin minɛni cɛ la o de ye nin bɛɛ kɛ mais muso y'a jate fɛn fitinin de ye ɛ jani bɛ yen dɛ n kɔnɔ bɛ ka n jan dɛ n kɔnɔ bɛ ka kɛ tan ne tɛ ban a ka foyi ma a bɛ fɛn o fɛn fɔ n b'a bɛɛ kɛ n bɛ so wusu n bɛ daran falen n bɛ daran kura da n b'a kɛ tan n bɛ kasa duman kɛ a ye dumuni duman n b'a bɛɛ k'a ye mais ale bɛ ka ɲinɛ yɔrɔ dɔ de kɔ o o bɛɛ bɛ kɛ cɛ mun ye o cɛ in y'a ka kanuya de dulon fɛnnin dɔ de la a kɛra e kɔrɔ fɛn fitinin ye de fait que ale ye kanu in dulon a la n'i y'o minɛ a na mm. a bɛ cɛ de pousser ka kobaw ɲɛsin i ma i tɛ se ka mun kunbɛn mais e y'a jate fɛn fitinin ye a minɛ dɔw cɛ la donc fitinin tɛ ka kuma lasurunya dɔrɔn mm. biri cogow a k'u kalan k'u dɔn mm. cogoya mun b'a to cɛ bɛ se ka très bien frotter a birilen mm-hmm. cɛ b'a ka daamu sɔrɔ mais k'a sɔrɔ tɔɔrɔ tɛ k'ale kan parce que a fana ye mɔgɔ ye an t'a fɔ a k'a kɛ hali ni tɔɔrɔ b'a kan a k'o ɲɛɲini k'o dɔn ni bana de don fana a k'a furakɛ o de ye hɛrɛ ye mais n'a ye o ko in kɛ bolo kɔfɛ fɛn ye a gɔngɔn mana na o tɛ dogo a la fiyewu fitinin de bɛna ni gɔngɔnba in ye don na don min na a tɛ se ka solutionner bilen wa o b'a sɔrɔ a ɲinɛna fana mais k'a sɔrɔ ale yɛrɛ de ye cɛ bila ka o ko in kɛ donc o tɛ kɛ hɛrɛ y'a ma quoi ala k'an bɛn sɔgɔma n'ala ka diɲɛ inchallah donc n'a bɛ biri cogow fɛ ka image d'a ma c'est à dire ka leçon d'a ma professionnellement an t'o fɔ a ye youtube kan yan mais a bɛ na an ka groupe sanfɛ an b'olu walawala n'ala ka diɲɛ inchallah o weleli a b'o de kɛ groupe ye ɲɔbugu ɲɔ kow de ye o takanw ye mun ye o bɛ fɔ a ye n'ala ka diɲɛ inchallah donc les jeunes i bɛ jumɛn da nin kan bon secret dɔ bɛna ɲininkali kɛ sisan ne yɛrɛ bɛna ɲininkali personnel dɔ kɔnɔ ko yalima n'a ma ɲɛ ko furuko fan fila ko de don plaisir kan ka partager donc cɛ ka côté de minɛnen don a la sisan cɛ bɛ ka kɛlɛ kɛ o la ni muso bɛ k'i plɛn bon ni muso fɛnɛ muso fɛnɛ ka côté kan ka lajɛ a la muso fɛnɛ n'a ko ko birili ta yɛrɛ presque i jani de b'ale fɛnɛ arranger yalima cɛ fɛnɛ tɛ se k'o kɛ o kɛ ten wa bon muso ma a yɛrɛ ka droit ɲininkali k'an na voilà a ma a b'a ka droit de ɲininkali kɛ an bɛ sɔrɔ ka jaabi di o ma donc comme a ye kuma ɲɛsin cɛ ma cɛ bɛ se k'a sago sɔrɔ ale la cogoya min na k'a sɔrɔ a tɛ kɛ degun ye an b'o de jaabi d'a ma bon n'a ko sisan wa n'o de don ne fana bɛ diya sɔrɔ diya sɔrɔ jani de la mais cɛ b'i ban o ma donc o fana question de ye an b'a essayer ka kuma o fana kɛ don wɛrɛ mais comme an b'o ɲininkali kɛ peut être que o t'a arranger o t'a kun na quoi c'est à dire o degun t'a kan quoi sinon n'a degun b'a kan a tun b'o fɔ ɲɔgɔn fɛ degun b'a kan sisan a y'o de poser donc an fana b'a bilasira ni o de ye n'ala ka jɛ inshallah baasi tɛ le secret donc nin tigi fana a bɛ fɛ k'a dɔn ko fɔlɔ couple force yɛrɛ ye jumɛn de ye bamanankan ye min ye ko furu jumɛn ni jumɛn de bɛ fanga don furu la k'a basigi ka taa ɲɛfɛ k'a kolo gɛlɛya kosɛbɛ le secret k'i k'o fɔ an ɲɛna dakuruɲɛ dama don baasi t'a la ala k'an bɛn donc sababaw ma ko couple force ye jumɛn ye o kɔrɔ ye k'a fɔ furu bɛ sinsin c'est à dire a basigi a fanga ka fanga yɛrɛ ye jumɛn ye yarɔ an delila ka wariko kumaw fɔ yan mais an y'o fɔ ni mun ye o ni tɛ kelen ye furu ye force a force yɛrɛ yɛrɛ ye mun ye fɛn belebeleba fila de don donc n'i b'a fɛ hali ni fɛn tɛ e kun force ka k'i ka furu la cɛ fan fɛ ani muso fan fɛ o fɛn belebeleba fila n'a y'olu labato dɔrɔn i b'a ye force bɛ to a ka furu kɔnɔna na mais k'a sɔrɔ hali wari tɛ aw kunna ni wari fana b'aw kun ka fara o kan o b'a tɔ dafa quoi donc furu force o ye danaya de ye danaya voilà furu force n'i ye furu kɛ yiri ye sisan yiri yɛrɛ ju o ye danaya de ye c'est à dire muso ka da cɛ ra lahalaya bɛɛ lajɛlen kan cɛ fɛnɛ ka da muso ra lahalaya bɛɛ lajɛlen kan n'a fɔra ko karisa karisa ye nin fɔ dɔrɔn muso k'a dɔn a cɛ ra k'a fɔ ne cɛ ma nin fɔ c'est à dire a ka cɛ hmm. a ka d'a ra fo ka se yɔrɔ ma fo a bɛ sɔn ka nin fɔ an'a tɛ sɔn ka nin fɔ a k'o dɔn hmm. muso fɛnɛ cɛ fɛnɛ ka da muso ra ka se yɔrɔ la f'a k'a dɔn k'a fɔ a kɔfɛ hmm. nin ye karisa ka kuma ye ni karisa tɛ sɔn nin ma ni dɔ de y'a diyagoya a ka nin fɔ sinon buru bɛ fiyɛ a tɛ nin fɔ nin tɛ karisa ka kuma ye quoi hali n'a da y'a fɔ a ka kuma tɛ nin ye. dɔ de ye nin don a kɔnɔ k'a forcer k'a fɔ sinon a t'i to a yɛrɛ ma ka nin fɔ quoi nin t'a ka kuma ye quoi muso k'o dɔn cɛ ra cɛ k'o dɔn muso ra i y'a faamuya donc a bɛ fɔ o de ma danaya hali ni muso ye muso wɛrɛ ye a cɛ ka mɔbili kɔnɔ a côté k'a sɔrɔ cɛ tɛgɛ dalen bɛ a kan na u jɔlen don u bɛ baro la muso k'a fɔ nin y'ale cɛ ye tiɲɛ don dɛ mais a ma se nin ma ni muso ye a ma s'a ma fiyewu a ma deli ka s'a ma fiyewu mm, voilà donc ah. mais danaya b'o kɛ o ni danaya sera yɔrɔ dɔrɔn i b'i ka cɛ dɔn cogo min na ni i dalen b'a ra cogoya min na i b'o dɔn k'a fɔ a ye nin kɛ mais mm. c'est possible aussi ah. donc cɛ k'o ɲɔgɔnna sɔrɔ mm. muso la c'est à dire danaya ka se a dan ma aw fila ni ɲɔgɔn cɛ furu yɛrɛ bɛ sin furu sinsin bere ah. i n'a fɔ i y'a fɔ cogo min furu force o ye danaya de ye donc sisan jumɛn de bɛ a labalo parce que o danaya in fana a bɛ se ka faga quoi voilà a bɛ se ka faga parce que danaya in bɛ se ka ko ka bɔ yen dɔɔnin dɔɔnin ka sa siɲɛ kelen donc pour que o kana k'a ra jumɛn de b'a labalo o ye a ji de ye sa ji min bɛ kɛ a yiri in kɔrɔ n'i y'a kɛ yiri yɛrɛ ye o ji in o ye morali de ye c'est à dire communication kuma ɲɔgɔnya aw yɛrɛ fila ani ɲɔgɔn cɛ i y'a faamuya o de y'a ji ye min bɛ k'a kɔnɔ waati bɛɛ lajɛlen hmm. n'i ye muso ye dɔrɔn n'i ma fɛn dɔ lafaamuya a fɔ na yan e bɛna taa sugu la dɛ awɔ hmm. e bɛna taa nasan na awɔ hmm. ayi dun i bɔlen bɛ cogo la bi dɛ a ah, foyi tɛ ayi ee ne b'i dɔn sa i cogoya tɛ nin ye sa ni mun bɛ yan fɔ sa ayi foyi tɛ foyi tɛ ala kama sa ne bɛ san caman ne ne bɛ ɲɔgɔn fɛ ne b'i dɔn sa san joli joli ni mɔgɔ mɛ ne e t'i yɛrɛ fɔ ne ye ko dɔ bɛ yen sa fɛnnin dɔ b'i la quoi a fɔ n ye sa i ka sɔrɔ ka taa sugu la parce que ne bɛna taa baara yɔrɔ ne nana sa ya ne bɛna waati min ta k'a sɔrɔ n ma na o bɛ mɛn donc a fɔ n ye dɔrɔn ni mun don an ka régler n ka sɔrɔ ka taa n t'a fɛ ka taa k'i dusukasilen to tan a b'a fɔ aa ne y'i ka donc ne tun bɛ k'i ka saki woloma ni capote n ye capote de y'a kɔnɔ voilà donc voilà donc sisan i b'a sɔrɔ muso y'o ye cɛ kun mais comme a dalen b'a cɛ la ka se yɔrɔ min na a dusukun bɛ k'a fɔ a ye a tɛ sɔn a bɛ sɔn a tɛ sɔn a bɛ sɔn donc sisan yarɔ danaya in bɛ ka balancer de sa bon pour que ka o yɔrɔ in ko ka bɔ a nin na communication b'olu de kɛ yeah, donc kuma ɲɔgɔnya b'olu de kɛ bon cɛ bɛna mun de fɔ sisan ah mais c'est vrai i ye capote de y'a kɔnɔ awɔ an b'a fɔ n ko i ka planning jɔ wa awa an y'o fɔ ne n'e kuma bɛn o kan wa ɔhɔ an ma kɛ kalo salen na ɔhɔ ne taara kapɔti joli san an taara nin hakɛ de san ɔ o don ni bi cɛ an ye siɲɛ joli de kɛ a bɛ se nin siɲɛ hakɛ ma o yɛrɛ fɛ kapɔti tɔ bɛ se joli ma a bɛ sɔn ka se fila ma dɛ e ye kapɔti joli y'a kɔnɔ fila a banna kapɔti an yɛrɛ ka kapɔti tɔ de don a bɛ lafiya donc i b'a ye a bɛ tɛmɛ ka taa sugu la donc toujours danaya in bɛ yen. mais ni a bɛ se ka balancer ni communication t'a kɔnɔna na c'est à dire ni kuma ɲɔgɔnya t'a kɔnɔna na danaya mana sabati cɛ ni muso cɛ o de ye furu sinsin bere ye c'est à dire o de y'a force ye mais mun bɛ a labalo o ye kuma ɲɔgɔnya ye cɛ ani muso cɛ donc muso fana kan ka kɛ ten n'i ma mun faamuya a b'o de fɔ cɛ n'i ma mun faamuya a b'o de fɔ donc danaya in o b'a tɔ sabati i b'a sɔrɔ aw ka couple la sisan hali n'aw ye fantanw de ye a bɛ a bɛ a bɛ vivre k'a sɔrɔ nisɔndiyara a bɛ vivre u b'a fɔ ko ko k'a sɔrɔ aw heureux aw aw heureux don aw bɛ fɔ cogo aw heureuse de don donc cɛ bɛ nisɔndiya a ka furu kɔnɔ fɛn t'a kun tɛ mais a nisɔndiyalen don muso fana i b'a sɔrɔ tiɲɛ don dɛ fɛn t'a cɛ kun bɔ a yɛrɛ tɛ a yɛrɛ ye maa majiginnen ye mais tiɲɛ na adamadenya nisɔndiya ni dusukun yɛrɛ nisɔndiya hmm. donc i b'a sɔrɔ o b'a fa o b'a ka quoi donc aw ni waritigi kelen donc n'a sɔrɔ hmm. wari b'aw kun fana ka fara o kan o b'a tɔ dafa donc o de ye ji ye hmm. n'i ye furu bɛɛ fara ɲɔgɔn kan a force ye k'a kɛ yiri ye a yiri in mm. o danaya de n'i b'a fɛ yiri in ka labalo kuma ɲɔgɔnya ka k'aw ni ɲɔgɔn cɛ o de b'a labalo donc ni a ye kuma ɲɔgɔnya tigɛ aw ni ɲɔgɔn cɛ hali ni danaya in bɛ yen a bɛ se ka sa parce que bisiki na a ko dɔɔni dɔɔni ka taa i n'a fɔ n bɔra ka mun fɔ sisan ka yiri yɛrɛ faga ka bɔ yen pewu donc furu force walima couple force y'a fɔ cogo min na danaya don a bɛ sinsin ni mun ye o ye communication ye cɛ ni muso cɛ quoi kuma ɲɔgɔnya don cɛ ni muso cɛ an b'a fɔ cogo de nin ala ka jɛn inchallah donc lec bon hakili la émission sera a kuncɛyɔrɔ ma si ci tɛ le secret bolo halisa ka fɔ a ka fanu ye baasi t'a la ci min bɛ yen an ka voyage waati surunyalen don a ma se dɔɔnin mais n'a sera an b'u informer donc seliba kɔni surunyana halisa ala ka saga sɔngɔko nɔgɔya an n'an ka fanu bɛɛ lajɛlen ma donc eh, ka taa yan fo ka taa se jamana fan bɛɛ lajɛlen fɛ an bɛ lamɛn yɔrɔ min na donc an y'a fɔ an bɛ segin a kan k'a fɔ eh, an ka baara ye kurusi kɔnɔna kibaruyaw don ni degun b'i kan i ka kurusi kɔnɔ i b'an ka da kɔnkɔn an b'a régler sec- discrètement c'est à dire an b'a régler sutura la quoi Awɔ. k'a sɔrɔ mɔgɔ si m'a sɔn tafe kɔnɔna fɛnɛ o cogoya kelen de don ni degun bɛ yen ma chérie i b'an wele ni ala sɔnna ma inchallah an bɛ a kɔnɔna régler k'a sɔrɔ eh, mɔgɔ si ma bɔ a kalama ni ala ka jɛn ye inshallah i y'a faamuya donc groupe b'an bolo i n'a fɔ an y'a fɔ cogo min na ni mɔgɔ min b'a fɛ ka na groupe in kan fɛn dɔw bɛ yen an b'a émission fɔ yan an da bɛ se a basiw ma bon ka don a kɔnɔna na ka détail yɛrɛ di n'i yɛlɛla groupe kan i b'olu sɔrɔ donc o bɛɛ tɛ se ka expliquer youtube sanfɛla la mais groupe ye ɲɔbugu ɲɔkow de don n'i ye weleli k'a la a taakan ye mun ye donc an b'o f'i ye n'ala ka jɛn inshallah donc toujours Malick le secret e le jina ne tun bɛ plateau ba in kan yan bi n'i b'a ɲinina internet sɔrɔ i b'a sɔrɔ Malick le secret i b'an sɔrɔ internet sɔrɔ n'Ala ka jɛn ye